Nekwenụ ka ọmarịcha nwoke anụnwa unu na-afụ ebe a, onye nke e nyere afa ya wee dị ka Lucky Chinedu na afa otutu ya bụ Ego na-eje ije n'Awka Etiti nke dị n'Anambra Steeti ka a na-akọwa na diọkpara ya onye isi mkpụrụ mmiri ewerugokwanụ mma wee sụgbuo nwoke mmadụ n'Abuja. Hei! bịakwanụ ka unu nụrụ ka nke a ti wee mee nke bụ na ndị mmadụ na-ajụ ya bụ nwa ya nwoke ọ na-aṅụ ife ọṅụṅụ ka ọ na-akpọ ife ọkpụkpọ ka o sorugo ụmụazị achọghị ịbara nne na nna ya uru wee gbuo nna ya n'oge ya erughị eru allegedly anọkwa m ebe ọ nọ wee mee ife e tinyekwara n'ihu akwụkwọ ka m na-akọrọ unu e wee na-akọwa na e nwere diọkpara ya onye nke dị 21 years na ya bụ nwatakịrị gụchara yunivasiti wee gwa nna ya anụnwa unu na-afụ ebe a na ọ chọrọ ije obodo oyibo amanọ ka o jego agba ka ọ ka ọ nọrụzie obodo oyibo e wee na-akọwa na nna ya unu na-afụ a na-akpọ Ego na-eje ije gwara diọkpara ya ahụ na ọ bụrọkwa kịta anụnwa ka ọ ya-akpọpụ ya obodo oyibo na ya nwee ndidi kama na ya bụ nna ya chọrọ ka o tinyegodo anya na bizines ya bụ nna ya na-eme marụkwanụ ka e si eme ya bifo ọ na-akpọpụkwanụ ya obodo oyibo nwa ya nwoke wee sị okay na nsogbu adịghị e wee na-akọwa na Ego na-eje ije unu na-afụ ebe a na ọ na-eme biznes na Lagos steeti na-emekwa biznes na Abuja ọ dụ ka o nwe branchị na Abuja and na nwunye ya na ụmụ ya ndị ọzọ nọ na Lagos steeti bụkwa na ebe fa bi na diọkpara ya a na-ekwukwanụ gụcharụ yunivasiti o wee si na Lagos steeti wee kpọrọ diọkpara ya ahụ wee kpọjee ya na branchị ebe ọ na-eme bizinesi nke ọ nwere n'Abuja ka ọ nọrọ ebe ahụ na-elekọtakwanụ ya bụ bizinesi anya. Papa ya anụnwa bụ Ego na-eje ije wee nabakwa ebe fa bi na Lagos steeti wee nọrọ ebe ahụ, nwa ya nwoke anọrọzie Abuja na-elekọta the bizinesi anya. E wee na-akọwa na papa ya unu na-afụ ebe a nọọ n'otu mbọsị ndị mmadụ wee kpọọ ya na foonu wee na-agwa ya na diọkpara ya ahụ hei na ọ ghọgokwa efurefu, na ọ na-ebizikwa ajọ ndụ, na ọ na-aṅụzikwa mmanya na-akpọ ma mkpụrụ mmiri, na o nwegokwa ajọ ọyị, na ọ na-ebuzikwa ụmụ nwaanyị na fa na-anọ n'ụlọ be ya na-akpọrọ iche na mmadụ bụ ewu, na-aṅụ mmanya ebe ahụ, na-agba egwu, na-ayị egwodogido, chi ewee fo, na ndị neighbour ahakwa anụrụ fa ife, nna ya wee sị gịnị ọ ife a ka ọ kpọjere nwa ya Abuja ka o jee mekwanụ papa ya unu na-afụ ebe a wee bukọrọ ngwongwo ya yikọrọ akwa ya wee jebe Abuja ka o jee mara na ife a kọrọ ya nwa ya nwoke na-eme na eziokwu ka asị n'ọkwa ya ka nwoke batara n'ụlọ be ya hei ati ebe n'ebe wee na-egbu o wee bụrụ na nwa ya nwoke kpọkọtara ndị ọyị ya ewee fa na-emerụrị pati na-agbara iche na mmadụ bụ ewu ma nwoke ma nwaanyị a na-aṅụ ife ọṅụṅụ na-ese ife otite ma nna anyị bi n'ime ọfịa ma mkpụrụ mmiri kporuo egwu n'isi ife nwa wee na-afịọ hei ma nke a na-agba agba a sị na ee na ife nwoke ji anya ya wee fụ na nwoke atụbaghị anya na ife a ka ọ ya afụkwanụ na ọ kwa ya ka ego na-eje ije wee chụsasịa ma ndị ajọ ọyị niile ahụ nwa ya nwoke kpọbata n'ụlọ bie one afa ha wee nọrọ ebe ahụ na-agbara iche na mmadụ bụ egwu wee chụsasịa fa na fati n'ụlọ bie pụọ na ozugbo ọ chụsasịrị fa onye ọbụla gbafeje ọsọ nwa ya nwoke wee jee were foonu wee kpọọ mami ya hei wee na-akọrọ mami ya ife papi ya merie ka papi ya si wee tee ya ule n'ihu ndị ọyị ya na amarọzikwa ife mami ya gwara ya bụ nwa ya nwoke nwa ya nwoke wee debe foonu wee baa na kichin wee jee weta mma wee maa nna ya anụnwa unu na-afụ ebe anụnwa n'onu na ọ kwa ntu a ka nwoke mmadụ si wee tọwọrọ ọbara wee na-ehusisi nke bụzi na amazikwa ndị kpọrọ ndị uwe ojii na nwa ya nwoke bụzi ife bujere nna ya n'ụlọ ọgwụ ka ọ fa kpọrọ ndị uwe ojii na mmadụ amaghọzikwa na ife a na-akọwazikwa ọ bụ na ego na-eje ije abụrụgokwa onye nwụrụ anwụ nke bụ na ndị uwe ojii abatagokwa na ya bụ okwu wee na-akọwa na ọ nwa ya nwoke eji mma wee magbu nna ya hei kedu na ife anyị akpọ ife nke a bikonu chineke enyekwanahụ nwa ya egbu ọ bịara egbu m gbukwa onwe ya na ọ bụghị ajọ ọgwụ ọ bụrụkwa na nwoke nwa ama kpọrọkwa nwa nwa kpọjee obodo oyibo ya nke ọtị ka o jee tu ya zụba afịa kịta anụnwa azụtagwo ọnwụ kedu ife unu na-eche gbasara nya bụ ife ọ dụ unu ka ọ sọsọ nwa ya nwoke egburu ya ka ọ nya na ndị ọyị ya nwoke gbakọtara aka wee gbu ka ọ dụ unu ka nwa ya nwoke ọ ṅụgo mkpụrụ mmiri ka ọ nna anyị bi n'ime ọfịa bifo nna ya bata ike nọ mkpụrụ mmiri kọntroluziri ya o wee gbuo nna ya ka mkpụrụ obi nwoke mmadụ zuru ike na ndokwa nwa ya nwoke ama na isi ya ya dee epe mpe kịta na-ajụkwanụ oyi n'aka ndị uwe ojii